ala ịma na aka dọrọ mma n'igbu mmadụ ihe m gbu na kọtụ a kpata the demon demon ya aka na-akpa aka onye oshi mba dalụ eh nne dalụ Well done.

ike dị n'ala ewu mmiri a ewu mmiri a mụ awụ ya ka ihe ọ Wa- wajuo mmiri ebe a ama m ma wee ọ dị mmiri ị ma wa ee wewu mmiri ebe a

anti ife ego na-arụ ka a ma na nwoke nọ Now,
Hello, demon. Eh, ọ ọ ọ mụa na ọ mụa ọ Lagbaja ichefuzigo na ichefuzigo nwoke mgbe ah! anọgide m nọ na-echeta mgbe anyị kpara ike mgbe anyị gburu egbu egbu eh? ee ịmakwa na that former kọtụ nọ n'ime ya anọgide m nọ kpọwazie m kpọ m na-asị na m nachiete na-asịzi m pụ na m pụ na kọtụ na na onwezi onye aka na-ekwe egbu mmadụ ịma na aka dọrọ mma n'igbu mmadụ ihe m gbu na kọtụ a kpata maka egbusi mmadụ na kọtụ ka nke m bazi na nke mgbe m decide na steeti a abaziri na kọtụ ọfụrụ ndị ihe m gbulu ebe a dị too much my brother onwe mgbe anyị gbara ọgụ ọ na ebe mgbe m gbu eke gbuo kpata eme ibu nkịta ha na-achọ m sef na-asị na ka m nachiete azụ na m sị na ịmara chineke akpọgo m oku mana ihe m na-afụ na ọ dị ka m anachi ya azụ na ọ bụ m anachi ya kwarụ ya m anachi ya azụ ịtago abi kemgbe na-abịa ka ịfụ ndị kọtụ na-achọ m achọ oh. ka m pụta na nke unu na ndị kọtụ ndị kọtụ nnọọ ndị kọtụ nnọọ ejila enwere obi egwu egwu onye ọbụla nwere obi a na-alike onye a nsogbu adịrọ I'm ready to join to join m ma nachiete azụ the demon demon odogwu nwoke ụwa ụwa na-achọkọ m again chineke chineke mme mme excuse ka m so ụwa obele nwoke bịa ka i me anyị bụ ndị polisi from state CID ọkwago ụmụ alright onye kọtụ lagbaja okay ọ bụ gị bụ lagbaja ị bụ lagbaja pastọ ka m bụ mụọla mgbe ọka lagbaja nwa
ọfịsa onye a bụ lagbaja ọ gaghị ayụla ntụ ọtị
ama egwu egwu ọ naghị lagbaja
lagbaja na-egbu mmadụ ii pastọ ka m bụkwa o pastọ biko ọ bụrụ na- ọ bụrụ na ka i si gbu mmadụ ọtụtụ mụnwa kwa chekwere ka afọ nọ- maka murder ahụ nna Nsogbu ya na ya ebe a nọ, ma sịkwanụ gị asị na evidence ebe a nọ. ọ lagbaja ọ lagbaja ị ma na aka adịrọ mma n'igbu mmadụ
Ka bụ ife anyị na-ekwu ife a
ihe mgbu nakọta akpata ka ọ na-abụ ebe a na-egwu okay o yicha nwa oke o yicha anyị ọmụa ọkwago a mmadụ one ka ị sị na i gbugo ka na jide nkwa nkwa nkwa eziokwu ya bụ ọnụ ka nchekwa nkwugharị achọrọ m ka ka- ka mee ka ndị ndị mmadụ tụọ m egwu ka ndị chọọchị tụọ ya egwu ndị yard ndị yard ị na-ethreaten ndị yard offence ọ bụla threaten biko ọga i lue na office anyị o nwe ebe a na-ekwugharị ọnụ o I mean nobody apụchaghị ihe nụ biko eke
i lue ka gị na dpo